ndi banja langa la malawi congress party tatopa ndi kumangonena kuti Dekhani, dekhani, dekhani. Mufuna tidekhe mpakana liti? Ife tifuna kudziwa zotsatira. Azathu a dpp akulengeza zotsatira zawo ndipo zili pa wailesi. Mmagulupunso akuponya. Eni ake ma supporters a chipani cha dpp wo. Koma ife tingonena kuti onani apa anaphatikiza Rumphi apa mwakuti, mwakuti, ku Karonga ku mwakuti Chitipa mwakuti, ku Chikwawa mwakuti, ku ku Mangochi mwakuti. Chenicheni chimene mwapeza inu nchiyani? Ngati mutapeza mavuto amene mwachita chiyani? Ndiye ife timvere kuti chani? Panopa tili pati? talephera zili pati bwanji osangonena chilungamo kuti ifeyo talephera kapena zili mwakuti eh? ngati muona kuti azanu anakuberani mwachitapo chiyani mwapititsa ku MEC madandaulo anu mungotidikirani dekhani tidekhe mpaka naliti ife ndi masapoters a chipani tikudikira kuti timve kuti cholondola nchani vuto losava ni limene likumatangwanika Zipa- zi- zisankho izizi ife sitikadatangwanika nazo ayi mcp sikadatanganidwa ni zisankho izi koma kusava kukulangizani muno muno mukuchita chibwana ichi bwanji chotsani nduna iyi chotsani nduna onani zinthu mene zikukwerera mtengo taona ndi mmene zikupangira munthu zako nduna ngakhale imodzi vilumbiko mumba basi ndi amene asinthe zinthu mdziko nduna zonse zili chete kumangodya ndalama kumeneko kuwumira namba 1 kuwumira chipani chowumira chimagwa pa zisankho chipani chowumira chimagwa pa zisankho nzimene zimachitika basi kungodzikundikira udindo wanga ndalama zanga zakuti za ndalamazo za chipani osapatsa anthu anthu achipani osaenjoya anthu achipani muli ndi anyamata ambiri mtawuni muno amene amakuthandizani nkhani za security koma avutika ngakhale kulipira marenti anyamata kumapatsa ndalama zonyenyeka inu mudye ndalama zikuluzikulu momwe anyamata amene aja mwasunge mwathandize mwateteze kwambiri anyamata amene aja Anzanu a dpp anyamata amene aja amalemba ngati ntchito nkumalandira pa mwezi nchifukwa chake avotaso kwambiri anyamata amene aja chifukwa choti chipani chimasamala chipani chidzisamala anthu ake chipani chidziteteza dziko chipani cha mboma cholamula kuluza zisankho one term nkutuluka hey zomvetsa chisonitu kusava kumachititsa zimenezi ndiye ndimafuna ndikuwuzeni ngati talephera nenani komanso vomerezani pamaso pa azanu zisavute Zoti anthu azimenyana mdziko muno sitikufuna zoti anthu adzimenyana mdziko muno dziko lino ndi la mtendere la bata ndi mtendere timakhala ndi mtsogoleri mmodzi pa nthawi imodzi vomerezani apatseni azanu alamulireso dzikoli kaya adzalakwitsaso nawo enaso adzatenga kutsogoloko koma apa tawononga tokha tachitaya tokha 2020 simudaphunzire zisankho za 2020 simumakozekera kuti kuli zisankho inu mmangoona ngati mungodutsa popeza muli mboma anthu olakwitsa ulankhula inu uyesa ukulangizani simuva ukuwuzani kuti tikumane nanu tilankhulane nanu simuva koma anthu omwe mdangona kuti adakuzungulani omwewo omwewo basi mangovana ndi amenewo chifukwa mudya bwino munamizana amenewo mmona ngati munthu wina akabwera pafupi pa inu adziwika kwa, kwa bwana basi akadziwika kwa bwana amene ali- amutenga abwera apa uyu achoka apa panga mwakuti zotsatira zake zimakhala zimene zizi manga a- ma- ma guys zimakhala zimenezi mkaka amava za anthu ena mwina simmamuva bwino mkaka koma ife tikumdziwa ndiye mkaka adawinitsa chipani chimenechi lero tikuti chani lero ukatayataya anthu ena wabafulabafula anthu ena amafunika pa nthawi ngati ino nzeru ni yofunika kwambiri osati umangomunamiza president yemwe akuti yemwe akuti lero muti chani kwa president mukamupatsa uthenga wanji president Chakwera panopa mukamupatsa uthenga wa zochititsa manyazi kwambiri zochititsa manyazi kwambiri zochititsa manyazi kwambiri sitimayenera kukhala ifeyo kuchita zimenezi zochititsa manyazi kwambiri zochititsa manyazi kwambiri ife ngati masupporters tifuna tive kuti muti chani tifuna tive kuti muti chani inu a MCP voters mobilization tiuzeni zoona mutipatse update yoona anyamata amene mupanganawo za it ngokhumudwa amene simudathandize simudathandize kanthu anthu alibe ndalama mthumba koma agwira ntchito ofuna kuthandiza chipani koma alibe kanthu azanuwa ndi system azanu saumira ndalama amagawa ndalama zakuti uwina zisankho ndalama munthu sawina zisankho popanda ndalama muzidziwa ugwira ntchito as a team muzidziwa ugwira ntchito as a team mundideso mundilondole muchitenso zimene mungafuna uchitazo koma tikuva kuwawa sapota weniweni wa chipani cha Malawi Congress Party akuva kuwawa anthu adwala ma BP mmidzi umu ndinu anthu amtundu wanji anzathu inu mulibe manyazi temu imodzi tituluke mboma temu imodzi ndidakuwuzani kuti mufuna kuti tituluke mbomamu ife zutiwawa zimenezi Eh, koma MCP ya ulendo uno achimwene ah. Tembo adasunga chipani kuonongatu chipani kuthatu chipwa chipani muti ndi chani kwenikweni tiuzeni zoona lerolo likamalowa dzuwali timve kuti chimene mukulankhula ndi chani osati zimene mungotiuza kuti dekhani dek- tidekhe kuti chani ife tifuna kumva zotsatira tidekhe kuti chani azathu akusangalala kuko ife ti- ti- tidekhe kuti chani ayi chibwana chimenecho osatipanga ife ayi timavota ndifeyo aja mmalondola kumudzi aja ndifeyo ndi osatipanga zimene kuti dekhani tidekhe chani voti titaponya tidekhe chani chibwana chochita inu tidekhe ife